Kaja, kaja tɛ wa eh? Asa ka sokɔnɔna yɛrɛkɛ tan to i bi ala kalo ko ba tɛmɛsira ɛ nin tɛ baasi ye ni aw de ye du in tigi ye ni ne de ye du in tigi n'aw nana a bɛna a ɲɛfɔ n ɲɛna ne ka n sen labɔ aw k'aw sen labɔ ne nɔfɛ jɔn bɛ to du kɔnɔ n'o don an tɛ du bila siɲɛ kelen an ka yɛlɛma kungo kɔnɔ nka n'i ma basanin ku tigɛ a tɛ dingɛ da yɔrɔ dɔn a bɛ n sɔrɔ yan nɔ jɔ. a fɔ ne ka dugunen bɛ se ka to nin na kabi don min mankan kɛra du in kɔnɔ yan nɔ fo bi ne ma lafiya n bɛ komi ka taa n jamu ee an bɛ ka a fɛn fɛn dɔn dɔn a baara kɛra yɛrɛ de kaja baasi tɛ ala kan'a kɛ baasi ye nin ye bintu ye nin ye ɲagalen ye eh, n kɔrɔkɛ n kun y'an ka dugu min f'u ye n kɔrɔkɛ min bɛ yen o denw don ah. awɔ i b'a dɔn n kɔrɔkɛ tanyara sisan nin y'a sanji fila ye i b'a dɔn o dɔrɔn de bɛ du kɔnɔ mhm. musow don u nana bi k'u bɛ fɛ ka na dɔ k'an fɛ yan mhm. ne kɔni bolo denmisɛnninw don nka e y'u ba dɔ ye ayiwa n bɛna kumakan min f'i ɲɛna n bɛ fɛ i k'u minɛ i n'a fɔ i denw
i k'u don i sogo n'i bolo
ne kɔrɔkɛ denw tɛ dɛ ne de denw don
bi bi na ni ko bɛ f'u kan a bɛ fɔ ko ne de
n'u ka fɛn o fɛn bɛ fɔ ne de tɔgɔ bɛ fɔ n tɛ fɛ i ka wolomali ko si la i k'u minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ wolodenw walahi ne bazu bɛ n da n ka so kɔnɔ fo ka taa dugu jɛ cɛ ne ɲɛ tɛ datugu hami ani miiri n'ala sɔnn'a ma a bɛ ban walima furu in bɛ ban a mana kɛ cogo o cogo la a bɛ ɲɛnabɔ bi k'a ban Asa n'i bɔtɔ ye min ne bɔra burulayi muso kaja fɛ e bɔra burulayi muso kaja fɛ yen basi tɛ burulayi muso kaja fɛ yen o tɛ basi ye i bɔra jɔn de k'i ma k'i ka bɔ mɔgɔ si ko tɛ ne bolo eh. terikɛ de ye burulayi ye o ni ne taar'o fɛ yen ne tun taara baro de la kaja e tun taara baro la ne terikɛ de ye burulayi ye burulayi de ye furu ka don yan wa i bɛ bɔ ka tɛmɛ i kun fɛ ka tɛmɛ ka taa i bɛ ala kale ko ba juru tan o tɛ wa e jo tɛ n'i ye manamanakan fɔ ma n b'i faga sisan sisan nɔ ah i jo tɛ mun na o ma na e de don cɛ yan walima i y'i yɛrɛ furu ka na wa ɛɛ asa ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna ni y'a ye diɲɛ don o don ne ka don du kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko e asa bɔlen don ala bɛ min kɛ n t'o dɔn nka n bɛ min kɛ n b'o dɔn n bɛ dan ye bɔ ɲɛkɔrɔ fugusa fugusa fugusa n'a kɔ i bɛ ala kale ko aliman wulu eh, bintu naam ɲagale naam nin ye ne furumuso de ye kaja nin ye ne ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye foyi tɛ furu kɔnɔ a ma min to n ta la a ma min kɛ n ye furumuso fila foyi tɛ ne la ni nin tɛ wa nin ye ne ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye a ye n bonya a ye n to n danbe la a ye fɛn bɛɛ to n ta la n b'a fɛ aw k'a minɛ i n'a fɔ aw woloba n'ala sɔnna ma aw kana foyi don aw n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na aw bɛ se ka fɛn fɛn fɔ aw woloba ye a b'a ɲɛfɔ a ye a b'aw bilasira n'a ye a y'a faamu
kaja i bɛ so labɛn i b'o d'u ma o bɛ k'u siyɔrɔ ye
a b'aw ka so han n bɛ don so kɔnɔ ka
na kuma bɛɛ fɔra ka ban a ye min fɔ kuma wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ ni fɛn fɛn fɛn y'aw minɛ a y'a fɔ ne ɲɛna a kana k'aw kɔnɔ k'aw ba taara ba ma taa dɛ n bi yan ma taa yɔrɔ si ne y'aw ba ye bi ne y'aw ba ye sini wa n b'aw ɲɛji cɛ fo ka taa fɔ k'aw furula don min na n'ala sɔnna n bɛna a ka so labɛn ka na awɔ an ka jija an n'u kana se ɲɔgɔn ma dɛ sigi mana kɛ cogo cogo dɔ bɛ yen nɔ i n'o bɛ se ɲɔgɔn ma i y'a mɛn an ka jija an n'u kana se ɲɔgɔn ma dɛ an se ɲɔgɔn ma e kɔni b'a dɔn ne tɛ kɛlɛ kɛ sabula ka d'a kan sigi mana kɛ cogo o cogo mhm. i ni dɔ bɛ se ɲɔgɔn ma hali ɲin ni nɛn olu bɛ kɛlɛ kɛ kuma tɛ buna hadamaden na i poro i dusu kan wagatinin kunkurun kɛ dɔrɔn de don n'ala ye furu nɔgɔya ye san ta ka bɔ yan mhm. muso in kɔni a bɛ cogo min na tan a ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma dɛ an kana to a da ka bɔ an na fɛnɛ a da tɛ bɔ an na mhm. kɔrɔ n y'i ka kuma bɛɛ mɛn awɔ
a kɛra sɛgɛn ye koyi ne yɛrɛ tɔ foyi tɛ ne la an dun tɛ da fɔlɔ dɛ an bɛ baara dɔ de kɛ ee a y'o kɔni daliko kuma kɔni tɛ fɔlɔ an tila sisan an bɛ yan yɔrɔ bɛɛ labɛn a kelen dɔrɔn de bɛ yan nɔ a bɛ sɛgɛn o a bɛ sɛgɛn kojugu
tɛ baasi ye ni ala sɔnna a ma a bɛ ban n'i sen bɛ jɔ yɔrɔ min na n bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan ni aw bɛ to sigi na aw bɛ to sigi na n'aw tɛ to a la aw b'aw kun na kala ta ka bɔ yan
a ba batoma i bɔtɔ min ne taara foro la foro la awɔ ɛɛ jɔn y'i bila ka taa foro la bawo n taara kɔnɔgɛn dɔrɔn de la kɔnɔgɛn awɔ ɛɛ batoma o tɛ baasi ye e kun taara kɔnɔ de gɛn awɔ i ye kɔnɔ gɛn wa
i ye kɔnɔ gɛn wa awɔ ayiwa baasi tɛ ɛɛ fɔlɔ ni e tun taara foro la n'i bɛ segin i ni lɔgɔ dɔ tun bɛ na i fɛ e ka lɔgɔ bɛ min bawo lɔgɔ bɛ maa bolo yan nɔ lɔgɔ bɛ maa bolo awɔ maa jɔn lɔgɔ bɛ maa jɔn bolo o ma ne ma lɔgɔ bila yɔrɔ lajɛ wa maa ye tani kaja ye aa tani kaja tani kaja de y'i ba ye o de la i b'a fɔ ko lɔgɔ bɛ maa bolo ɔ tani asan t'e ba ye o t'i ba ye mun y'a bɔ i baya la a fɔ n ɲɛna n k'a faamu i fa muso tɛ wa o t'i ba ye wa n jaabi kɛ batoma n k'i ka n jaabi i ba tɛ wa awa a ka lɔgɔ bɛ min bawo lɔgɔ bɛ yen nɔ min e bɔra kungo min kɔnɔ ka na lɔgɔ tɛ yen wa munna e m'a ta ka na
bawo ne tɛ s'a kɔrɔ a tɛ s'a kɔrɔ e tun bɛ na ni min ye fɔlɔ e tɛ s'o kɔrɔ ka na wa ɔ bi de e b'a fɔ e tɛ s'a kɔrɔ sabu ɲamɔgɔden kɛlen bɛ ka baw bɔ ɲɔgɔn na an bɛ an bɛ an bɛ na dugu in kɔnɔ wagati min na an bɛ wolo dugu in kɔnɔ wagati min na an baw a bɛɛ ye kelen faw bɛɛ ye kelen aw de bɛn'a fɔ k'aw b'u bɔ ɲɔgɔn na bi an bolo wa i bɛ min kɛ sisan batoma i bɔra kungo min kɔnɔ i bɛ segin kungo in kɔnɔ lɔgɔ min bɛ yen nɔ i tɛ se a kɔrɔ i bɛ taa i b'a lɔgɔ da i kun na ka na n'a ye sisan sisan yan nɔ ne fɛ bi bi manamanakan bɛ fɔ ma kɛ n la jaa dangaden a ɲɛrɛ la i bɛ ala kɛlɛ ko gbanjara b'a ta kungo kɔnɔ sisan sisan nɔ batoma n'o tɛ n b'i fa dugu in kɔnɔ yan nɔ aw ni ne an b'a bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ ni ni silamɛya man di aw ye kafiridenya an b'a kɛ tan nɔ
Bayini. Yɛrɛ bila nin na. Walayi n kun bɛ tobili de la. Ayi a ka ɲi sa n bɛna a tobi. Ayi a to yen. Ayi a to yen sa. Ayi a b'aw lafiɲɛ dɔɔnin sa.
Ayi. Bayini an kɔni tɛ se k'an sigi k'e lajɛ baara fana la sa. aw nana sa aw sɛgɛnnen don a y'aw lafiɲɛ ayi an sɛgɛnnen tɛ an sɛgɛnnen tɛ an sɛgɛnnafiɲɛ bɔra kabini aw sera du in kɔnɔ a don min na an sɛgɛnnafiɲɛ bɔra a to yen baara kɛ a tɛ foyi k'an na a to n ka bi ta kɛ ayi a to yen bi ta yɛrɛ daminɛ bi a to yen nɔ ne b'a kɛ nin tɛ foyi ye an bɛ nin kɛ a tɛ foyi k'an na awɔ n y'a mɛn fɛn fɛn y'a diya so in kɔnɔ a b'aw ka bila la a y'a kɛ n'ala sɔnna i y'a mɛn a aw ta de don n y'a mɛn ɔ nafɛn tɔw bɛ gabugu kɔnɔ n bɛna taa n ka foro la n bɛ taa nakɔ la n bɛ taa munumunu awɔ i y'a mɛn n y'a mɛn i k'i dɔgɔnin wele k'a gɛrɛ i la awɔ n y'a mɛn n ka lagare awɔ n y'a mɛn ɲagale e ɲagale naam aa i ye ne wele awɔ i t'a lajɛ i ka minɛn nɔgɔ ninnu ko wa ne bɛ tobili kɛ sisan awɔ Yɔrɔ nɔgɔlen don fɔlɔ n b'o furan n bɛ sɔrɔ i b'o furan fɔlɔ awɔ

a ni ce ninnu kɔni nba i ni tile somɔgɔ baasi tɛ yen nba sigiyɔrɔ bɛ yen somɔgɔ don nba a dɔ di baburulayi hmm. ne bɛ nin ɲininka ne sera furu ye wa walima ne ma se furu ye de
tiɲɛ na e sera furu ye jɛrɔ baburulayi ne ni mɔgɔ mɔgɔ ye filan ye dugu in kɔnɔ a bɛɛ furula a bɛɛ taara cɛla la mɛ halisa ne de ma cɛ sɔrɔ ne kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ ala ɲinana ne ala ɲinana ne kɔ de wa walima min don ne nana de i k'a lajɛ i k'a fɔ n ɲɛna ni saraka min bɛ ne ka furuko la i b'o fɔ n ye n b'o bɔ baburulayi a ma fɔ muso bɛɛ ka alamisa kelen juru bɛ ala la
baburulayi ne m'a dɔn ni ala ma ɲina ne kɔ n denmuso i ka nali diyara n ye i ka kuma diyara n ye wa a bɛnna n ma fɛnɛ wa i nakun bɛ muso o muso haminanko ye furuko ye i kan k'o bilasira ni hakilina ɲuman ye muso yɛrɛ filɛ nin ye i ka furu ani i k'i ka musoya diyabɔ waati ko de don n'a waati tɛmɛr'i kan dɔrɔn o y'i ka waati kow tiɲɛni i sera ne ma yan bi ne bɛ se k'i bilasira kumakan minnu na i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na ko i bɛ n'a fɔ ala ɲinan'i kɔ walima a ma ɲin'i kɔ ee n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna ala ma ɲina diɲɛ mɔgɔ si kɔ ala ka danfɛn o danfɛn bɛ yen ala hakili b'a bɛɛ lajɛlen na mɛ a fana bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i wulila ka fɛn dɔ ɲɛɲini ale fana b'i dɛmɛ a sira kan i bɛ ka furuko min fɔ nin ne fana se ye fɛn o fɛn ne b'o k'i ye furuko nin na n'a sɔrɔ i bɛ k'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ a b'i kɔnɔ ten walahi a bɛ n kɔnɔ ten eh, basi tɛ n denkɛ fɔlɔ min bɔra yan n denkɛ fɔlɔ min tun bɛ yan waati dɔ la n t'a dɔn n'i b'a dɔn sumayila n b'a dɔn o tɛ yan o taa kɔkan o taara kɔkan
nka a ye ci bila ka na mhm. k'a kan ka na tile fila nin na ee mhm. ah, o ye kibaruya duman ye dɛ eh, n'a sera yan mhm. a kan ka na muso furu de la ka taa n'a sera yan n fana b'o layiru ta i ye sumayila i bɛ kɛ sumayila furumuso ye ee ala k'o kɛ koyi n'ala sɔnna a ma a fɔ ala ye ne ka wuli jaabi ee ala ee kana babu la i sara foyi tɛ ne bolo walayi hmm. ne t'a dɔn ne bɛ min fɔ yɛrɛ ee ala k'o kɛ koyi inshallah a fɔ o ye ne bɔlen muso gannaya la eh, i hakili latigɛ o la n'a fɛ n'a sera yan dɔrɔn an bɛ t'i somɔgɔw fɛ yen

mbayi ni juguman tɛ Mm, ala kana kɛ juguman ye amiina yarabi
anw bɛ fɛ ka na laɲini dɔ de k'i fɛ awɔ n'a tɛ k'i ma baasi a tɛ kɛ basi n'a donn'i gasi la i bɛ yafa an ma ee mm, sabula awɔ an ɲɛ b'a la musomisɛnnin fɛn fɛn bɛ yan denmisɛnninya la n'o y'anw yɛrɛ ɲɔgɔn ye Mhm. a bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka nakɔ dɔ sɛnɛ kosɛbɛ an nana laɲini ɲin'i fɛ i k'an dɛmɛ mun bɛ se k'a kɛ an bɛ nakɔ dɔ sɔrɔ k'o sɛnɛ n'an y'o sɛnɛ sisan ni fɛn minnu bɔra o kɔnɔ an b'o feere k'an ka musaka misɛnninw sɔrɔ o la walayi
n'a donn'i gasi la i bɛ yafa ee ayi nin dɔrɔn de don a ka nin hakilina in a diyara n ye kojugu walayi denmisɛnnin bɛɛ tɛ nin hakilina sɔrɔ k'a f'i masa ye walayi nin diyara n ye yɛrɛ de n'ala sɔnna an bɛna nakɔ ɲini n'an ye nakɔ ɲini n'a ye fɛnmisɛnnin min sɔrɔ o kɔnɔ k'o feere u b'a ka nam- o bɛ k'a ka musakamisɛnninw ye n'ala sɔnna awɔ, ni ba bolilɛ nana Awɔ. n b'a ɲɛfɔ a bɛ fu nakɔ dɔ ɲini aw ye Awɔ. n'ala sɔnna e o diyara ne ye sa wala n b'a dɔw la Awɔ. e n ko aw- n ko aw ye den dusumaw ye o diyara n ye a kɛra ne yɛrɛ de ye awɔ i m'a ye ne yɛrɛ tɛ sigi n bɛ taa nakɔ la ni n bɔra nakɔ la n bɛna n sigi awɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma o ka di n yɛrɛ de ye kunna o tɛna so kɔnɔ baara o t'a bali dɛ ee ayi awɔ n'a y'a kɛ dɔrɔn an bɛ soli an bɛ taa o diyara n ye n'a y'a kɛ cogo cogo a b'aw ka bila la hali ne yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ b'aw ka bila la n'a ye ne bila yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ yen awɔ awɔ a diyara n ye awɔ awɔ a ni baraji a ye pan to ye denmisɛnnin tɔ ninnu minnu sigi bɛna baro kɛ ne fɛ sisan a y'u to yen aya a ye taga baara la kana se ɲɔgɔn ma dɛ awɔ e n denmisɛnninw ne bonya koyi u bɛ ka n bonya fo n bɛ ka maloya u ma ee n kɛra u ye ta u ye n bonya i b'a ko k'u ka n ta ka n kunu ne kɔni fɛn fɛn bɛ ne bolo n b'a k'u ye ala ka n denmisɛnninw ka cɛlataga dɔ yira ne la koyi n tɛ fɛ hali u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye yatimɛdenw ye e n denmisɛnninw ka di ne ye n ka d'u ye o ka di n ye ala ka dusukolo d'u ma dusukolo kɔni b'u la dɛ wa u kɛra ne yɛrɛ dusukolo de ye n'ala sɔnna n bɛna nakɔ belebele ɲini u ye u bɛ sɛnɛ kɛ u b'u ka fɛn misɛnnin ɲini u la

o ka eh, basi tɛ ala kana kɛ basi eh, basali e bɔra sisan ka tɛmɛ ne la hali k'a fɔ ko karisa i ni ɲankuma e eh, basali o fana t'a kɛcogo ye dɛ jo foyi t'a la burula i bɛ hakɛ to ah, mɔgɔ kɔni a dɔgɔyara wo a bonyara wo i man kan ka tɛmɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ i m'a fɔ i ni ɲankuma o ye tiɲɛ ye ne jo t'a la
kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan i y'a faamu ayi n tɛ segin a kan ee basi tɛ ne tun bɛ fɛ k'e ɲininka o mhm. ee i ka depuis i ka furuko nin dabilala mhm. ee mɔgɔ wɛrɛ ma bɔ i nɔfɛ walima i tɛ furu wɛrɛ la tuguni
burula kɛ mhm. o ko banna ka ban o ko banna pewu ɛɛ furuko t'i kɔnɔ walima mɔgɔ wɛrɛ fana ma bɔ i nɔfɛ ayi ne fɛla ba tɛ furuko ye tuguni
ne y'a faamu furu man d'i ye kosɛbɛ tuguni
ayiwa basi tun tɛ ala kana kɛ basi ne kɔni tun bɛ fɛ ka
n fɛla dɔ f'i ɲɛna n'a tɛ k'i ma basi ye i b'a dɔn muso kelen de bɛ ne bolo n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ se ka kɛ ne ka filanan ye mhm. ne tun b'i furu k'i fara n ka muso kan k'i kɛ n ka filanan ye n'a tɛ k'i ma basi ye burulayi ne ye kuma min fɔ e ye o est ce que e ye ne ka kuma e y'a faamuya ka ɲa kɔni ne y'a faamu kɛ ne k'i ma n tɛ fɛ ka furu furuko nege tɛ n na sanko ka tila ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka filanan ye ne tɛ se ka kɛ o la ne tɛ don o la ayiwa n y'a faamu n'o de don baasi tɛ kuma wɛrɛ b'i fɛ wa ayi kuma wɛrɛ tɛ n fɛ
o ɲɛna ee ne burulayi muso ka surun ci ne la ayi ne tun bɛ min ɲini o ye nin ye n'ala sɔnna a ma ni e ma to tobi ka sigi ne kɔrɔ e k'a fɔ ko to burulayi